bisimillahi rahmani rahim abale olemekezeka mchisilamu lero tilandireninso ku programu imene tikufuna tingokambirana pang'ono za kufunika kwa tende kufunika kwa tende makamaka kuthupi la munthu nthawi imene akudya tende kodi amapeza mabenefits otani mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam nthawi imene amamasula kudya mmwezi wa ramadhani akuti amagwiritsa ntchito tende amaonesesa kuti dzuwa likangolowa nthawi yomasula yakwana amaonesesa kuti adye tende ngati tende palibe ndiye kuti amamwa madzi ndiyeno kafukufuku wasonyeza kuti ndithu tende ndi wabwino kwambiri makamakanso kwa munthu amene akumasuka kusala kwake mmwezi wa ramadani abale olemekezeka mwa allah subhanahu wataala tonse tikuyenera kudziwa kuti ah, Chipatso chimenechi chotchedwa kuti tende ndi mdalitso waukulu ku mtundu wa munthu chifukwa chonena kuti allah subhanahu wa taala wayankhula ma aya ambirimbiri mu qur'ani wochemerera chipatso chimenechi cha tende komanso nthawi ina yake mbuyomu ah, mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam asanabwere ah, anadzapanga allahu subhanahu wa taala kuti tende chikhale chokudya chimene chimuthandize mzimayi wina wake pa nthawi imene amachira ku matenda ake aubereki ngati munamvako kapena simunamveko tineneko pano kunena kuti nthawi imene mariyamu mariya mayi ake a isa alaihi salatu wassalam kapena kuti mayi ake a yesu nthawi imene pa matenda a ubereki anamubwerera kuti tsopano akufunika kuti achire uh, allah subhanahu wataala anamuuza mariyamu alaihi- alaihi salam kunena kuti uh, fahuzi ilaiki bijidhii nakhla tusaqit alaiki rutaban janiya kunena kuti iweyo mariyamu pamene nthawi yafika apa ndikunena kuti upite pa mtengo uwo watende ndiye uzikagwedeza mtengo umeneu ndithu mmenemo tusaqit alaiki rutaban janiya mugwa mmenemo rutab rutab ndi mtundu umodzi watende amene samapezeka makamaka mayiko achikuya choncho tikhoza kuona kuti ah, tende anathandizapo ndithu mbuyomo mayi athu mariyamu ah, pa nthawi imene amachira ndithu anadya tende ameneyo ndipo zinazapezeka kuti ah, atadya tende ameneyo anangodabwa kuti pansi pagwa kamwana kamene ndi isa alaihi salatu wassalam komanso mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam adayankhulapo mu hadithi kunena kuti man tasab- man tasabbaha kulla yaumi kunena kuti munthu amene tsiku lina lililonse angadye bisabi tamarati lam yadurruhu fi dhalika lyaum summun wala sihr akuti munthu amene pa tsiku lina lililonse angaonetsetse kuti wadya tende wokwana 7 akuti munthu ameneyoyo poison sangamuononge tsiku limenelo ngakhale ufiti kusonyeza kuti kungodya tende 7 iweyo ndikupezeka kuti mwina wina wake wakuchita chipongwe kukuthirira poison mu chakudya akuti tende amene uja ama- amakasungunula poison ameneyo kupezeka kuti iweyo osapangidwa poi- ah, osapangidwa chipongwe chilichonse chokhudzana ndi poison komanso nkhani ya ufiti kuti wina wake akukupangira ufiti pambuyo poti wadya tende 7 akuti ufiti, ufiti umenewo sungagwire ntchito ina iliyonse komanso pali hadithi ina imene mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti

Nchifukwa chake Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatiphunzitsa kuti tikamafuna kumasula ngati tili nkuthekera ndithu tionesese kuti tikumasula ndi chani ndi tende. Ndiye apa tabwera kuti tione ma benefits ochepa kapena kuti maubwino ochepa amene munthu angawapeze pa nthawi imene akudya tende. Ah, chinthu choyambireni chonena kuti tende tinganene kuti ndi chakudya kapena kuti ndi chipatso chimene muli zonse zofunikira m'magulu 7 kapena kuti muli ma- mavitamini komanso manutrients ambiri kuposa chakudya china chilichonse mwachidule tinganene kuti ndi highly nutritious ndi chokudya chimene chili chabwino kwambiri ku thupi la munthu chifukwa choti muli michere yonse imene imafunikira ku thupi la munthu mwachitsanzo ah, titangotenga 100 grams yokha ya tende 100 grams imeneyi ndiye kuti tikuyerekeza kuti ndi tende 7 ameneyo mu 100 grams mmenemu mumapezeka kuti muli ma calories kapena kuti zija timanena zija kuti ma uh, energy producer zinthu zimene zimatipasa energy kapena kuti mphamvu kuthupi akuti muli ma, gra- uh, ma kilocalories kuyambira 270 mpaka na 310 eh, mlingo umenewu ndithu ndi mulingo wabwino kwambiri woti munthu atapeza uh, 210 to 310 uh, 270 to 310 pa tsiku kupeza kuti imene ndi energy imene ikulowa mthupi mwake ndiye kuti kuti munthu ameneyo ali bwino kwambiri kuthupi lake komanso muli ma proteins okwana 5.1 grams mmene mutende mulinso ma proteins zija timanena zija kuti zimene zimathandiza kuti thupi la munthu lizimangidwa bwinobwino muli mmene mutende mumapezeka ndithu almost 5.1 grams komanso mafuta muli mmenemu almost 2 milligrams imapezeka ndithu mafutanso mutende mmenemu komanso uh, muli potassium wochuluka kwambiri uh, muli potassium wochuluka almost 656 uh, milligrams komanso nkhani ya carbohydrates muli almost 75 grams tinanenapo kuti carbohydrates mu chakudya chilichonse ndi amene afunika kukhala wochuluka apanso tikuona kuti mtende carbohydrates akupezeka ndithu kuti ali almost 75 grams kuposa maujeni onse michere yonse imene tayitchula ija komanso mutende mmenemu mukupezeka aja timanena kuti ma antioxidants Ah, zimenezi ndi zinthu zimene zimathandizira ndithu kulimbana ndi matenda osiyanasiyana mthupi la munthu ndipo zimenezo zimapezeka ndithu mutendenso zimene zikutanthauza kunena kuti munthu atati wangodya tende muwiri munthu a- munthu atangoyerekeza kuti angodya tende muwiri ndiye kuti munthu ameneyoyo definitely akhoza kupeza kuti ali safe ali safe pa nkhani ya chakudya chimene timachitchula kuti low fat energy uh, chakudya chimenecho chonena kuti muli chikumpasa munthu uh, energy wa, wa, wa mlingo wabwino komanso chokudyacho choti mulibe mafuta ochuluka kwambiri chokudya chimenechocho ndi chani ndi tende ndipo tinene pano kuti tende angathenso kugwiritsidwa ntchito kwa anthu amene ali ndi matenda a diabetes anzathu amene ali kudwala matenda a shuga ndithu tende pali ndithu mtundu wa tende woti anthu amenewawa akadya tende amene amawathandizanso ku matenda achani ashuga ndiye nkhani ya weight management ndiye kuti pameneponso ili chifukwa choti energy imene ikulowa mthupi mwa munthu apapa imakhala kuti ili balance imene ikulowa mthupi ndi imene ikutuluka pamenepo imakhala kuti ili ili pa mlingo wabwino choncho weight ya munthu kumatha kuyipanga control bwinobwino komanso blood sugar uh, regulation Ah, nkhani yopanga regulate kayendetsedwe ka shuga wa m'magazi imene tinanenerayo ndiye tanena kale kuti ma antioxidants ndi zinthu zimene zimakhala kuti zikulimbana ndi ma free radicals amene amakhala oyipa kwambiri makamaka nkhani ya ma cells amene amapezeka Ndiye palinso nkhani ina imene tayam- tayikambanso kumayambiriro kuti nkhani yokhudzana ndi kuti ah, natural labor facilitation kunena kuti ah, munthu akamadya tende makamaka mzimayi amene ali woyembekezera akamadya tende kawiri kawiri kamene kunena kuti regular ndiye kuti mzimayi ameneyoyo ndithu amakhala ndi mwayi waukulu kunena kuti nthawi imene akubereka ndithu abereke mwabwino kwambiri ndipo asapezeke kunena kuti mpaka nakufika ku ija timaitchula kuti cesarean section izizi zimachitika kamba konena kuti mmene muja muli ndithu ma hormones mutende muja muli ndithu ma hormones amene amathandiza kuti mwana uja ayende bwino ndithu mpaka nakutuluka mwa mayi ake kufika pano pa dziko lapansi ndikupeza kuti labor yayenda ndithu bwino ma hormones ngati ake timautchula kuti oxyto- oxytocin aja ndithu amapezeka kuti alimo ndithu mlingo wabwino kwambiri mutende tikambenso pano kunena kuti ngakhale tende ali ndi maubwino ochuluka chotere koma tatchula kumayambiriro kuja ngati mwanditsatira bwinobwino kuti muli potassium ochuluka choncho potassium kumutenganso mlingo wa- wambiri kwambiri amapangitsanso kuti apereke mavuto osiyanasiyana kwa munthu tonse tikudziwa kuti potassium ndi zinthu zimene timatha ndithu anthu amatha kupangira even poison mwina kupeza kuti munthu basi atati ambaye jakisoni n'kungothiramo potassium potassium kuti munthu uja n'kupezeka kuti amwalira akakhala kuti ali mlingo wambiri zedi ndipo pamakambidwa kunena kuti pali imamu wina wake ndithu maimamu akuluakulu ndangoiwala dzina lake maimamu ndithu a chipembedzo chathu cha chisilamu ngati imamu wa field ya mahadithi Ah, akuti ah, mkulu ameneyoyo zinazapezeka kuti usiku wonse anachezera kudya tende koma pamene kumafika kumamawa zinazapezeka kuti imamu uja anamwalira choncho anazamwalira akudya tende ndi anthu ena amanena kuti mwina zimene zinachitika chifukwa choti anadya potassium woposa mlingo umene munthu ayenera kudya tsiku lina lililonse kapena pa meal ina iliyonse choncho ndi chifukwa chake mtumiki anatchula mlingo wa 7

ndiye takamba kunena kuti tende amathandiza ndithu kuti mzimayi abereke bwino achire bwino ku matenda a- a- ku matenda ake aubereki ngati mmene allah subhanahu wataala anamuuzira mariyamu alaihi salam mmene takambira kumayambiriro muja tinazapeza kuti tende amene zinazapezeka kuti basi china chilichonse chili bwino bwino mwana wabadwa bwino bwino popanda vuto lina lililonse ndiye palinso nkhani yokhuzana ndi diabetes kwa anzathu amene amadwala matenda a shuga ndithu tende pali mtundu wa tende ndithu umene umathandiza kwambiri kuti munthu amene akudwala matenda a shuga ndithu matenda amenewa achepetsedwe ndipo makamaka diabetes wake amene ali wotchuka amene timamutchula kuti diabetes uh, mellitus uh, matenda a shuga amenewa ndithu amatha kutetezedwa komanso kuchiritsidwa kuchokera ku tende amene amadyedwa pa mlingo woyenera komanso pali nkhani ya ma kidney impsyo zathu zimatetezedwanso kwambiri munthu ukamadya tende ameneyo zimapezeka kuti ah, mm, pali micherenso ina imene imapezeka mutende muja imene imakalimbana kapena kuti imakachotsa imene timatchula kuti excess plasma kapena kuti madzi amagazi amene amapezeka mu impsyo muja komanso ina amati creatinine Zi- timaujeni timenetoto timapeza kuti tikuchepetsedwa chifukwa cha tende amene munthu akudya komanso nkhani ya fertility ubereki makamaka kwa azibambo mzibambo amene akufuna kuti iyayi ineyo nkhani za kuchipinda ndizigwira ntchito bwinobwino pa kabuleta aziuweka bwinobwino ndithu remedy ina ndi imeneyi tende amathandiza kwambiri makamaka kunkhani ya ma sperm counts kapena kuti munthu kuusa kwambiri makamaka ma sperm amenewa komanso nkhani ya sexual libido kuti munthu uzimva bwino ndithu ukamagwira ntchito imene ija kuti okay apa ndithu ine ndikusangalala kwambiri zimenezo ndithu zimapezeka munthu ukamadya tende ndithu mphamvu zimenezo zimabwera komanso zimathandizira kuti munthu uzithira bwino kwambiri Eh, kuthira bwino kumene kuku kumachitika chifukwa chonena kuti mmene mumapezekano kuti mumabwera tima flavonoids komanso ma ah, ma amino ah, ma- ma amino acid osiyanasiyana amene amathandizira nkhani ngati zimenezo ndipo zimathandiza kwambiri kuthupi la munthu komanso pali nkhani yokhudzana ndi ma kupanga reduce kapena kuti kupewa matenda aja akutha kwa magazi amene pachizungu amatchedwa kuti anemia zimenezi zili choncho chifukwa chonena kuti tende amaperekanso ndithu ah, tima nutrients tina timene timakalim- ah, timakawonjezera ija timaitchula kuti hemoglobin imene imathandiza makamaka kapangidwe ka red blood cells komanso ma white blood cells ndikuonesesa kuti magazi kapangidwe ka magazi komanso kasungidwe ka magazi mthupi la munthu kali bwinobwino choncho kuti munthu samapezeka kuti alinso ndi vuto la kuchepa kwa magazi mthupi mwake kapena kupeza kuti mpakana wadwala matenda amenewa matenda a anemia uwunso ndi ubwino wina wa chakudya chimenechi chimene tikuchitchula kuti tende komanso pali nkhani yolimbikitsa mafupa a munthu kunena kuti mmene mu tende mumapezekanso ndithu timanutrients tina timene timaonetsetsa kunena kuti ah, mafupa a munthu akhale olimba komanso akhale onena kuti munthu uja sakudwala matenda aliwonse okhudzana ndi mafupa choncho kuti munthu amakhala ndi moyo wabwino makamaka kumbali ya mafupa ake komanso nkhani ya skin improvement kunena kuti munthu ukamadya tende thupi lako limaoneka ndithu la fresh zimapezeka kuti kudabwa kuti munthu ali ndi zaka 66 something komabe akuoneka ngati wachinyamata wa ma 20 something ma 30 something why chifukwa chonena kuti munthu ameneyoyo ndithu akudya tende ah, kawiri kawiri ndipo zimenezo zimakhala zabwino kwambiri makamaka ah, pa nkhani yokhudzana ndi ah, ah, body development komanso skin development zimakhala ndithu zinthu zabwino kwambiri komanso timalize ndi nkhani imene ah, anzathu ena amakumana nayonso nkhani yopeza kuti basi munthu tsitsi lake likungothothoka mutu ija timaitcha kuti hair loss zimene zizi ndithu munthu ukamadya tende mavuto ngati amenewa amachepa kunena kuti muliso timichere tina timene timathandizira kuti tsitsi lako munthu likhale lolimba izi ndi zimene ndinabweretsa ndithu tsiku la lero kuti tione kuti kodi ah, asilamu akamadya tende amapindulamo chani chifukwa zimenezozo ndithu anthu amatha kufunsa ine ine ine ndinafunsidwa ndithu ndi mzanga wachi khristu kunena kuti asilamu mwatende muna- munaonamo chani nde ndinamuuza kuti iyayi ife tende uja ndithu timu- choyambirira timamukonda tende chifukwa choti mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam amakonda kudya chakudya chimenechi komanso muli ma health benefits osiyanasiyana amene ndithu amathandiza pa zinthu zosiyanasiyana choncho zinazapezeka kuti ah, mpaka mzanga uja naye anayambanso kudya tende ndipo feedback inali yabwino kwambiri kuti ndithu ndili nice panopa ndithu thupi langa ndilathanzi kwambiri choncho tinene pano kunena kuti ndithu zimene chisilamu chimalimbikisa kuti tizipanga tidzapeza kuti mkati mwakemo muli ndithu maubwino ochuluka kwambiri makamaka ku thupi la munthu choncho zimapezeka kuti munthu ukupeza chani kupha mbalame ziwiri ndi mwala umodzi zimene zimakhala zinthu zabwino kwambiri makamaka kuthupi la munthu chonena kuti mtumiki ponena za tende anangonena kuti idha aftara ahada- ahadukum falyuftir ala tamrin kunena kuti falyuftir kunena kuti munthu nthawi imene akufutula kapena kuti imene afuna amasule saumu yake ndithu aonesese kunena kuti akumasula ndi chani ndi tende ndipo ananena kuti chifukwa chani fa innaha baraka ndithu mtende muli mabaraka ndi miayi yosiyanasiyana mabaraka ake ena ndi amenewo kunena kuti kupewa matenda osiyanasiyana komanso nkhani zokhudzana ndi kuthupi la munthu ah, nkhani yokhudzana ndi uzimu kunena kuti ukhala kuti ukutsatira sunna ya mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndi kupeza thawabu kwinakunso ukupindulanso ku thupi la munthu therefore ukupha mbalame ziwiri ndi mwala umodzi ngati mmene ananenera mtumiki mu hadithi imene tayitchula kunena kuti la yajua ahlu baitin indahumu tamr kunena kuti sangakhale ndi njala anthu amene pa nyumba pawo pali tende ndikafika apa ndimpempha allah subhanahu wa ta'ala kuti saumu imeneyi ikhale saumu yabwino kwambiri komanso saumu ya mabaraka komanso allah atipangise kunena kuti tipeze tende ameneyo mmwezi ame- mmwezi umeneyo wa ramadhani ndikuti timulawe ndi cholinga chonena kuti tithe kupeza mabaraka amenewa komanso maubwino amenewa ochokera ku thupi la munthu ndikafika apo ndingoti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu